ndị be anyị ọkwa mụ amalinze jeje azi mụ na omega studio jikọtara ọnụ wee bịa maka mmemme nwaanyị manarị 2019 onye mụ na ya nọ ugbu a bụ chichi nwaanyị manarị oji efi agba ncha ọ ha bụ ndị kwadoro mmemme nke a biko a sị m ka m jụọ ya obere ajụjụ ọnụ ka ọ gwa anyị ka ha si wee mee mmemme nke a nne ndewo ndewo biko nwaanyị manaria mgbe mụ na gị kwuru okwu ị nọ n'ekwentị wee gwa m okwu ị na-akọwa na unu tụrụ atụmatụ wee wepụta nke a unu ga-emekwa ya n'afọ na-abịanụ ee nke a ya-eme n'afọ na-abịanụ ya-akarị nke a nke a bụ mbido ngozi nke a mere kedu ka i si wee hụ ya ọ maka maka karịa ife m tụrụ anya Ee.
Em, ọtụtụ ndị Nollywood bịara kedu ka unu si wee gba- gbakọta wee kpọpụta ha
ọ fịara arụ maka na fa anaghị eji ihe ka anyị jebe mee? Ee. anyị wee deelu fa akwụkwọ Mhm. wee kọwalụ fa sị fa na ife a bụ ife ndị igbo hmm. na nwaanyị manarị ka anyị na-achọ itipụta eh? nwaanyị manarị akụ ebu n'afọ na ọ na-achọ ịpụta fa wee na-asị kedụ kọwa m kọwakata hmm. fa wee sị na fa ya-abịa ịkọwata m nnọọ maka na m kọwalụ fa ya ọfụma gbam ah, ma ọ sị na ọ akụ ebu n'afọ nne biko onye bụ akụ ebu n'afọ a mụọna ya tata nwaanyị manarị ibie n'elu ụwa eh, ndị be anyị ọ bụ nwaanyị manarị bụ akụ ebu n'afọ a mụpụtara taa ka o si wee kọwara anyị biko mmemme nke a kedu ebe unu chọrọ ka ọ were buruo ụmụ nwaka ndị Igbo
mmemme anyị mee taa ga-eme ka ụmụaka Igbo malụ na Igbo amaka mm. na omenaanị Igbo bụ ife e ji eje mba mm-hmm. na ndị Igbo bụ ọbata omie mhm. na egwu anara atụ anyị anyị ejirọ ụjọ eto agbọghọbịa anyị ejirọ ụjọ eto okolobịa nna gị nwoke ndị be anyị o nwere obere ihe mgbarụ ihu m nwere na mmemme nke a aga m ajụ nwaanyị manarị ka ọ zaa anyị ya nne taa unu sị na a na-eme ihe ndị igbo mana oyibo oyibo ya bekee bekee unu sụrụ karịrị elu kedu ka ụmụaka anyị ga-esi mụtazi igbo ma ọ bụrụ na unu na-asụ bekee etu a na-aga ọ maka na oyibo kalịka nwaanyị manarị ya bụ mụnwa Mhm. m wee dị ime nwaanyị manarị ibe ya Mhm. m wee sị na m ga-amụ ya ka oyibo benata Mhm. maka na ụmụaka a ị fụ taa anara asụ igbo chaa chaarị mana o were anyị ọnwa one ma one wee kụzielu fa obere nke a ị fụ Mhm. ị bịa arọ ọzọ ba ya na-atụ inu
ndị be anyị a sị na nkaba afa ifra na ihe mgbalị iru a na o fichapụgo m ya em nwaanyị manarị Chichi ya ọ ji efi agba ncha anyị na-ekele unu ka unu si wepụta mmemme nke a na-ayọkwa ka unu wekwara ya na-aga ka ọ karịa ka nke a biko nne daalụ ka i si wepụta ohere wee zaa anyị ajụjụ ndewo Eh, ndị be anyị Amalinze JJ Azi anọ m na mmemme nke nwaanyị manarị 2019 mụ na Omega Studio jikọrọ aka wee na-ewepụta ihe onyonyo nke a ndị be anyị ekele m unu Daalụ. Ndewo.